ni maa min m'i cɛ siri ah. i bɛ minɛ ka kɛ cɛsiri tilaw olu cɛsiri jala ye ne bɛ n tɛgɛ don n bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant ah. fasiriba n'o ye musa sayɔ kamara ye musa musa nin y'a ka sɛbɛn ye musa sayɔ ko hmm. a ko fɛn min ye ɲɔgɔnye balalen fɛn min ye minisiriw u bɛ laadala ɲɔgɔnye min kɛ ah. o ma makɔnɔ fɛn min kɔni ye kolonɛli asimi goyita a ye ci bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ma hmm. u kana sigi Sigi min n'a kɛra, nin kɛra conseil des ministres de ye, jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki kumaw ani jamana taafan kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen sigira ka min jaabi kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko nin bɛ kɛ waati min na, o y'a sɔrɔ fɛn min y'anw ka jamana ye, embargo dalen b'a kan, maa tɛ don maa tɛ bɔ, balo tɛ don balo tɛ bɔ, nafolo kɛrɛbɛtɛ. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ, fɛn min ye jamanakuntigi ye ah. président asimi goyita ka jateminɛ ani kɔlɔsili kɛ ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ah. min bɛ se k'a to jamana mago bɛ kuntilenna ni taasira minnu na jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min o ka jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tile naani tɛmɛnen gouvernement u ka sigi in senfɛ ah. u nana hakilina ta n'i y'a mɛn projet de loi o ye laɲini ye min n'a cira an ka CNT maaw ma fɛn min ye député kuraninw k'a da u tulo kɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye Charte de la transition n'o ye jamana sariyasun kura ye min dara n'a bɛ cɛmancɛlafanga baaraw bɛɛ lajɛlen kofɔ septembre kalo tile tan ni fila san ba fila ni mugan ko a ka yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye charte de la transition n'i hakili b'a la sigiba de kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen yera sigi min kɛnɛ kan u ko min ma concertation nationale septembre kalo tile tan tile tan ni kelen n'a tile tan ni fila fɛn min y'o wulikajɔbaw ye olu kɛra nka n'i y'a ta k'a lajɛ o sigi in senfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan jamanadenw tɔgɔ la olu nan'a fɔ transition kalo tan ni seegin danganiya minnu ni danganiya minnu kan ka kɛ u y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo tan ni seegin tɛ bɔli kɛ o dɔnna mm. sabula fɛn min ye ba ndaw ye ale nana ka na sigi jamanakuntigiya la septembre kalo tile mugan ni duuru san ba fila ni mugan fili fɔlɔ bɔra yen de ni ka na asimi goyita kɛ vice-président ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye mukutari wani o taara ka kɛ premier ministre ye nka ko nana gɛlɛya sabula jamanadenw b'a fɛ An. Mali ka kɛ min ye ani Mali ka taa sira min fɛ, Ahan. an b'a fɛ an ka taa kɔrɔn fɛ, Ɔhɔ. u y'u kunci tilebin fɛ. An. Sɛbɛnnikɛla ko, Ko di. Faransi ko kɛlɛ, An. sabula fɛn min ye nin sɔrɔdasi denmisɛnw ye Ahan. ani jamanaden minnu bɛ yen n'u bɔra ka kɛlɛ kɛ, An. u b'a fɛ Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban. Ahan. Fɛn min kɔni ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye, n'i y'o banni kofɔ, An. Faransi kɛlɛli kɛr'i ma diyagoya ye. Haali. Ba Ndaw ani Mukutari Wani, An. olu nana kɛ Faransi ka lamɔden ye Ya. ni ka na Faransi tulokɔrɔ kuma fɔ ka tila k'a sago fana ko kɛ ba ndaw yɛrɛ tun kɛra faransi ka den ye sabula a tun bɛ ɲini ka yɛlɛma yen n'a taara faransi tɔw bɛ si ka na ale bɛ kunɲɔgɔn kelen kɛ wala tile tan duuru a tɛ segin ka na mali la sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo min na o dɔnnen bɛ asimi goyita ani sɔrɔdasi cɛŋana minnu b'a nɔfɛ mɛkalo tile mugan ani naani ba ndaw nana faransi sagona gouvernement dɔ sigi kolonɛli cɛŋana fila bɛ yen minnu ye 18 août fanga yɛlɛmali baaraw kɛ a taa tɛ se ka kɛ minnu kɔ fiyewu n'i b'a fɛ mali finitigiw ka bɛn kelen ma ni ka jɛ ka cɛmancɛ fanga baara u nan'o maa fila bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko kolonɛli cɛ fila dɛnna kɛrɛfɛ o kolonɛli cɛ fila olu de ye irisi masurunna maa ye ba ndaw ani mɔkitari wani kun t'a fɛ ka irisiko kuma mɛn o kɛ mɛ kalo tile mugan ni naani asimi n'a ka cɛdenw wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tubabukan na min hors de leur prérogative u y'o de kɛ u bilara kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bilali kɛrɛfɛ Asimi Goyita nana wulikajɔ kɛ fɛn min kɔni ye kalikasiyɛn ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Asimi Goyita ye a tara ni ka bila jamanakuntigiya minɛn kɔnɔ juin kalo tile wolonwula san 2021 o don premier ministre tara a fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni k'o bila gouvernement baara la sɛbɛnnikɛla ko a k'o y'a sɔrɔ kalo tan ni kalo tan ni seegin na ah. kalo kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen kɛra kolokala ani fɛn min ye dinga dɔ la taafama dɔ jamana la sɛbɛnnikɛla ko hmm. Choguel talen ka kɛ premier ministre ye o nana hakilina dɔw ta min bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bi taa sira minnu fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u k'o ma plan d'action gouvernemental sɛbɛnnikɛla ko transition kundama surunyana fo ka taa fɔ ko a to ten sabula baaraba minnu daminɛlen bɛ hmm. f'olu ka dagun sɛbɛnnikɛla ko o de kama ah. fɛn min ye kalo kɔnɔntɔn kunkurun tɔ min tora o kɔni o dɛsɛra n tuma fɛn min ye sigi min n'a kɛra ah. février kalo tile naani hmm. fɛn min kɔni ye gouvernement ani président nana jateminɛ kɛ ah. fɛn min kɔni ye charte ye ale yɛrɛ de kumana koyi n'i b'a fɛ ka charte yɛlɛma ka fɛn min ye taabolo kura ye ni k'o kɛ o tuma i bɛ segin CNT membre de ma olu de bɛ yen jamanadenw ka maa cilen de y'olu ye hali n'a y'a sɔrɔ kala ma ta u ye jɛkulu jɛkulu de y'olu sigi yen n'olu diɲɛna n'a ye a bɛ komi jamanadenw diɲɛna n'a ye o tuma baara bɛ sɔrɔ ka kɛ transition kuntaala janya fɛn min ye CNT membre ye u bɛna ka na dɔ fɔ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye gouvernement a membre fɛn min ye transition kɔnɔna na charte ko ko fɛn min ye maa mugan ni duuru ko tɛmɛ kana k'o kan an nan'a ye Mali ye jamana ye jamana min n'a ka bon jamanaden bɛ ka caya 20 millions d'habitants ni dɔ ma fara gouvernement baara kan a bi kɛ maa kelen bi maa tan niyɔrɔ baara kɛ a laban su bi k'u la yɔrɔ dɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma gouvernement dayɛlɛli o tɛ wari dun ani wari dun juguya koyi sabula baara min bɛna kɛ u fɛ ah. o de bɛ kɔlɔsi hmm. hali n'i ye cɛ kɛmɛ kɛ minisiri ye o tɛ dɔ fara wari dun kan nka maa minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu ma kɔlɔsi hmm. maa kelen bɛ se k'o cɛ kɛmɛ niyɔrɔ wari dun tile kelen ɛ o bɛ kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli asimi goyita ko dɔ ka bɔ jamana ka wari dunda la ah. kɔlɔsili ka kɛ fɛn min ye jamana nafolo burujali o ka dabila yuruguyurugu ka kɛlɛ o tuma fɛn min ye gouvernement membre ye ah. dɔ bɛna fara a kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye politiki maa caman bɛ yen ah. minnu kɔni salilen bɛ cnt sigira funteni ba de kɔnɔ ah. ani gɛlɛya ba de kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamanadenw ma ɲɔgɔn faamu jɛkulu caman bɛ yen ah. minnu b'a fɛ bi ah. k'u sen don jamana baarali la ah. a tiɲɛ kan ah. hɔrɔnya kan ah. o tuma cnt kan ka dayɛlɛ o jɛkulu fana u ka se k'u ka maa don a kɔnɔ ah. min b'a to fɛn min ye kalafili min bɛna kɛ ah. a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye assise nationale min kɛra fɛn min ye kuma minnu fɔra o kɔnɔna na ah. o kumaw a belebele caman bɛ yen minnu bɛna taa bila fɛn min ye nin sariya kura in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta K'a lajɛ mm. Asimi Goyita a ye sɛbɛn ci CNT ɲɛmaa ma n'o ye Maliki Jaw ye o tuma fɛn min ye CNT manburu ye depitew tɛ nka mm. depite ladegew don u wele ka na mm. fɛn min ye sariya kura ye u k'o ta charte de la transition a ka bayɛlɛma ni ka na ni hakilina kura ye min bɛ se k'a to transition kuntaala ye min ye malidenw yɛrɛ ye min fɔ dɛ ka ɲɛsin fɛn min ye assise ma kalo wɔɔrɔ fo ka taa se san duuru ma CNT maaw ni aw y'a bila yɔrɔ min an bɛ taa n'o ye on s'en fout de CEDEAO. an mago tɛ CEDEAO la nin ko la koyi. Ahan. Kunnafoni filɛ nin ye. Naamu. An ye min sɔrɔ ka bɔ indépendant kɔnɔ, a ka bi bɔli la. Jean Sedu ne bɛ n tigɛ don.
A don. Azalaï Express Unhun. fasiriba n'o ye Harber Mayiga. Harber Mayiga a ko siga tɛ min na, i n'a fɔ i bɔra k'i da lase a ma n'o ye charte ka relecture ye. D'accord. Jean Sedu min kɔni dagaba lamagalen bɛ. Fasiriba ko juma tɛmɛnen. Février kalo tile naani, ɔhɔ, jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita, Goyita, ka taa bila a ka gouvernement la, un, u ye ɲɔgɔn ye joona joona, unhun, ɲɔgɔn ye in a bɛ tali kɛ mun kan, naamu, min ye charte ye ale bɛ ban ka bɛn ni février kalo tile mugan ni wolonwula, unhun, ka kɔn o ɲɛ, un, an ka yɛlɛma kuraw ta, ɔhɔ, jamanadenw ka hakilina, unhun, min kɛra Assise nationale de la refondation, un, Jɔn Sedu jamanadenw ye fɛn minnu fɔ, ɔhɔ, an k'o lajɛ joona joona, unhun, min ka kan ka kɛ Mali ka siniɲɛsigi ɲuman ye, un, min ye Mali gouvernement kura, ɔhɔ. jɔn sedu maa minnu kan ka don a la a kan ka taa minisiri joli la maa jumɛn jumɛn kan ka bɔ a la jɔn sedu min ye cnt ye dɔ kan ka fara a kan ni ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye fasiriba ko min kɔni kolonɛli asimi goyita ye sigi kɔni k'a kɛra hɛrɛ la fasiriba ko hakilina caman tara kɛnɛ kɔnɔ nka ko min bɛ fɔ nin ko in na min ye wasadenw ye n'o ye conseil ye jɔn sedu siga kɔni tɛ min na laɲini min bɔra gouvernement fɛ u bɛn'u sigi k'a tɛntɛn ni k'a lajɛ minnu ka kan ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ minnu ka ɲi jamana in ma minnu ye jamanadenw ka hakilila ye siga kɔni tɛ min na u bɛna bɛn o kan parce que b'a ko aa a kɛbali n'a n'u tilala de u bɛnna san min kan u b'o fɔ an ye nka a kɛbali rumeur de u kana kɛ san fila ye dɛ rumeur yɛrɛ man ka fɔ nin ko la u tilala tuma min na an bɛnna nin kan a filɛ nin ye u k'a kɛ san wolonwula ye
Mali bɛɛ n'i ka hakilila don n'i ye seke dɔw yɛrɛ ye transition bɛ ban février kalo tile mugan ni wolonwula olu n'u ka hakɛ don minnu ko o tuma olu tɛ Mali la yan de e sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ nord la Faransi bɛ ka gɛn dɔɔni o tɛ mali la a démocratie don bɛɛ n'i ka hakilila don o ye tiɲɛ Jean Seydou Fasiriba ko n'o ye Albert Maïga a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni kunnafoni dɔw bɛna sɔrɔ min ye minisiririso minnu bɛ Jean Seydou n'olu kɔni jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a ko yɛlɛma belebele de bɛna don o la min ye minisiriri mugan ni duuru ye Jean Seydou Mali fiyɛ fiyɛ bonya kama a ko da de bɛna walankata maa kura caman bɛ yen minnu tun sɛrɛla ni ka funu gouvernement la Jean Seydou ko caman kɔni bɛ olu bɛna fara gouvernement kan a ko maa caman fana bɛ yen minnu dɛsɛ bɛ ka baara kɛ minnu jɔsen tɛ ka ngolo fa ɛ a ko ko caman bɛna gɛn ko jatigɛ de bɛ yen sisan gouvernement kɔnɔ jatigɛ ee ɛ maa dɔw ka na bɛna ja sisan ah non moi j'ai moi j'ai la liste maa dɔw ka na bɛna ja les ministres incapables là j'ai une liste ɛ kana to an ka sigi la dɛ e kuma i bɛ baara kɛ Asimi kɛrɛfɛ di non non non ah mais eh jama jamanadenw an ɲɛ b'u la o minisiri minnu tɛ baara la an ɲɛ b'u la o saba fɔ n ye minisiri min bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye bon minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye i bɛ to nin ko in na bi o saba fɔ n ye ministre de l'industrie et du commerce o tɛ foyi la malo malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn o tɛ fɛn na o ye kelen ye nka dɔ wɛrɛ fɔ wa n ko i ka saba de fɔ n ye a tɔ ye fila ye ministre de l'équipement et des transports o ti baara la basabugu sira ma dilan e Madina aa tɛ foyi la ka bɔ yan ka taa basabugu kilo biwolonwula dɔrɔn a ma dilan a bɛɛ tigɛ tigɛ sabanan ye jumɛn n ko i ka saba de fɔ n ye e na n ka nabɔ sa koyi i bɛ nin fɔ n ye dɛ

i n'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte parole du gouvernement eh, o bɛ baara la o bɛ baara la mayiga ministre des affaires étrangères eh, ablaye diop ministre de la défense et des anciens eh, combattants sadio a bɛ baara la ministre de la sécurité le général dawuda ali muhamedi a bɛ baara la ministre de l'économie et des finances han ministre de l'énergie des mines et de l'eau eh non seydou lamine a bɛ baara la eh a bɛ baara la e ko ministre tɔ bɛ yen bilen han ɔ ɛɛ ministre de la awɔ ministre de la santé han a jaminatu han ale bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na ɔɔ a bɛ dɔɔnin na ɔhɔ aa ministre ministre e bɛ dɔwɛrɛ dɔn wa aa ministre banna o han e yɛ ɛ lisi maa tɔw bɔra ne kɔnɔ gouvernement maa tɔ si Ɔɔ. ne hakili t'a si ka ministère la Ɔɔ. bilen awɔ Joni Seydou, ɔhɔ, o tuma min ye Albert Maïga, a ko di? A ko siga kɔni tɛ min na, lisi kala, Joni Seydou min kɔni ye maa caman ye, ɔhɔ, olu bɛna gɛnni kɛ wulu su la, payi, k'a jira k'a fɔ u jɔsen bɛ Ngolofa, unhun, min ye maa caman fana bɛ yen, ɔhɔ, minnu sigilen bɛ cadre valable don, unhun, Joni Seydou min ye Mali bɔ nɔgɔ la, o fɛɛrɛ n'o dabali b'u bolo, unhun, ɛɛ k'olu tɔgɔ bɛna ye gouvernement kura la, payi. Fasiriba ko min ye CNT députéw ye n'olu tilal'u ka yɛlɛmali kura la n'olu ka hakilina kura n'u ka sariya kuraw ta Joni Seydou min ye o tile fila tile saba o tuma ko kunkan kura bɛna bɛn mali gouvernement kunda min kɔni docteur Choguel Kokalla Maïga colonel Assimi Goïta Seydou wulikajɔ ni tigɛdiɲɔgɔnmaya min b'u bolo min ye mali k'a kɛ malidenw sago ye ni ye lakanako ye k'o sabati min ye embargo min b'an kan bi ka mali jilaja ni k'a kolo girinya min ye embargo ye a kana se ka gɛlɛya kɛ mali kan Joni Seydou siga kɔni tɛ min na ko gouvernement kura min bɛna le mm. eh, k'a bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka mali kɛ mali yɛrɛ lakika ye mm-hmm. mali kurako kuma min bɛ ka fɔ dɛ eh, ko sogo kan tɛ dɛ a natɔla don a daminɛna ka ban dɛ nka a tɔ de bɛna lakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ azalaï express kɔnɔ Bɔ jabate naamu bɔnɲɛ bɔnɲɛ laban ye boli ye siga t'o la don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma inter de bamako o don fasiriba n'o ye ami sanɔgɔ ye ami sanogo n kɔrɔmuso cɛjugu nin y'a ka sɛbɛn ye sari ko tɔgɔ ami sanogo ko a ko di a ko jean yves le drian jean yves le drian cɛkɔrɔbani donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga ayi sabula fɛn min ye jean yves le drian ye a mangoyalen bɛ mali la o dɔrɔn tɛ faransikaw yɛrɛ fɛ yen jean yves le drian ma man di Sabula kasa jugu ani yuruguyurugu min b'a nɔfɛ farafin jamanaw kan o kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka wuli faransikaw ka ministre des affaires étrangères an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka kɛlɛ a n'a ka cɛsiri mali ko la dɔwɛrɛ tɛ jumɛn a ka nafaba de bɛ yan kabi Ibrahim Boubacar Keïta tile ala ma hinɛ sabula a den dɔ bɛ yen société dɔ b'o bolo mali passeport biométrique o marché de tara ka d'o ma filɛ dɛ A Jɔnni kɛra ko? A ko di? a ko jeune afrique Ɔhɔ. ale de bɔra ni kuma in ye ni k'a bɔ kabi 2021 kɔnɔna na Ah. fɛn min kɔni ye 2015 Aha. ko fɛn min ye grande bretagne kaw olu ka société min bɛ yen n'o kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ Naamu. n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma Ɔhɔ. o tɛ dɔwɛrɛ ye Ah. fɛn min ye jean yves le drian ale denkɛ de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ Ya. mali passeport biométrique Ah. kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ Ɔhɔ. fɛn min kɔni ye sɔrɔba de ye a b'o sɔrɔ Ah. o la o y'a sɔrɔ o donnama kama Ah. fɛn min ye faransi ministre de la défense a bilalen b'o ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko 2015 ah. fɛn min kɔni ye sugubulo ye a nana ta ka di société in de ma ni faransikaw ka société don ah. a tɔgɔ de oberthur technologies sɛbɛnnikɛla ko société in tɔgɔ yɛlɛmana ah. ngo n'a bɛ fɛn min kɔni ye ba ye mm. n'i y'a fa cogo o cogo ni ka bugɔlijuru to a la o bagolo o de bɛ taa kɛ jenbe ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a y'a tɔgɔ da idemia idemia ngo o n'a ta bɛɛ ko in ma se ka yɛlɛma 2001 fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye an ka jamana kɔnɔ canadienw de tun bɛ an ka passeport dilan nka fɛn min kɔni ye passeport marché a nana bɔsi olu la san 2014 o contrat bannen o yɔrɔnin bɛɛ hmm. faransi nan'i sɔri jamana miliyari baden de bi cɛ kalo o kalo ni ka taa di nin société in ma min ye Jean Yves Le Drian denkɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o de ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. jean yves le drian yɛrɛ a kun ye wulikajɔ kɛ fɛn min ibrahim boubacar keita ye ka na o fɛ yen palais la u ye kuma caman fɔ a ko fɛn min kɔni ye ko in ye u y'o kuma de fɔ gundo la nka bɔ kɛra ko in kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sugubulo tali ka di oberthur technologies ma jean yves le drian denkɛ in ma mm. nin kɔni ma bali kɔlɔsilikɛlaw la sabula faransi yɛrɛ a kunnafonidisow n'a journalistes minnu bɛ yen, olu ye kuma in bɛɛ lajɛlen ta ni k'a sandalama. Sɛbɛnnikɛla ko, Jean Yves Le Drian, n'i y'a ta k'a lajɛ, ale kɔni kun kali k'a ye Faransi bɛ se ka na fangaba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na, layidufu caman bɛ yen, u ye min ta Mali ye Ibrahim Boubacar Keita tile la, o dɔnnama kama, fɛn min ye François Hollande ye, ale bɛ masakɛya la Faransi, ale yɛrɛ ko IBK y'a teri ye, dɔ wɛrɛ tɛ, kunatɔ nɛgɛnkan tɛ dɔ wɛrɛ ye a paala ka ja, o tuma n'a turula nu kan, i sago bɛ sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye, u ye Mali janfa tile la Paris Bamako, sɛbɛnnikɛla ko ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ sen kan, Kanadakaw olu sen kun bɔra ko bɛɛ lajɛlen la, sɛbɛnnikɛla ko Louis de Lorimier ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin kuma in ye a ka kan ka salo, o ye Faransikaw ka den dɔ ye min kɔni n'a sigilen bɛ Bamako ale ye kuma in sɛbɛkɔrɔ fɔ a donnama kama, Sada Samaké Ala ma hinɛ ale de ye ministre de la sécurité ye, kuma kɔni donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ de cayara nka min jɛlen bɛ fɛn min kɔni ye société in ye Oberthur Technologies Faransikaw ka société don ah. maa o maa n'i ye Maliden ye e ka e ka visa tɛ sigi passeport kan ah. fo Faransi k'a dilan sɛbɛnnikɛla ko ah. o tuma fɛn min ye Bah N'Daw tile hmm. o nana sigi wulikajɔ ani baara minnu kɛra o ma kɛ sababu ye fɛn min ye marché ye ni k'a datugu yala président kura min b'an kunna n'o ye colonel Assimi Goïta ye nin sugubulonko in a b'a kalama wa a t'a kalama ɲininkali tɔ min bɛ min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ Jumɛn? aminata sanogo ani yɔrɔ sokafɔ la Ɔn. o de ye k'a fɔ fɛn min ye assimi ye Ɔhɔ. n'a kɔni b'a fɛ ka faransi ko kɛlɛ kɛ mali ka lafiya ni k'a ka indépendance ta Ah. faransi ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ womisɛnni o womisɛnni Ah. jamanadenw bɛ min kalama u tɛ min kalama a b'a bɛɛ lajɛlen de datugu Ah. ŋɛɲɛ o tuma fiɲɛ bɛ tigɛ faransi la Yeah. n'a b'a fɛ k'o kɛ Ah. jean yves le drian Ah. cɛkɔrɔba dajugu Ah. sabu jugu Ah. bakɔrɔnkuri a bɛ kuma jugu minnu fɔ an ka jamana ma Ah. o tuma a k'a fɔlɔ jean yves le drian a ka intérêt min bɛ mali société kɔnɔ Aha. n'o ye An ka passeport ko in a k'o datugu ŋwɛ. Wagner ko kuma min b'a da, o tuma o kuma jugu in o bɛ cɛ a da i b'a fɔ ko gɔyɔ. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ, Faransi kɔni bɛ jɛjuguba de la an ka jamana kɔnɔ, sabula fɛn min ye Saheli jamanaw ye n'o ye kɛɲɛka jamanaw ye, k'u buruja, k'u firi, Faransi de b'a ju la. N'i ye Siri ta k'a lajɛ, Faransi de ye jɛjugu wuli ye, Libi kɛrɛbɛtɛ, Santarafiriki b'o cogoya la, nka u ɲɛsinnen min filɛ nin ye Mali ma, fɛn min kɔni ye npogo kɔnɔ kelen ye, an b'o don u la, sabula cɛ min bilalen bɛ an ka kɛlɛkow ɲɛfɛ, Asimi Goyita a n'a ka kolonɛliw olu kɔni tɛ sigasiga sabula n'olu ye sira y'u farikolo fan min na u b'o tigɛ k'o fili sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi Mali bɛna diya i y'a fɔ cogo min Mali kura daminɛna wa Mali kura walasa k'a sinsin Asimi Goyita n'i t'a kalama Jean Yves Le Drian denkɛ Mali passeport bɛ dilan a fɛ marché minɛ a la conseil des ministres nata la an b'o de ɲini nin kuma in a ka na jamana in aw b'o de ɲini n'a m'a minɛ ah. ne ka passeport dati bantɔ don ah. n tɛ taa passeport dilan dɛ e bɛ taama de eh eh moi je vais à Basabugu je vais à Nɛgɛla commune de Bosofala donc n'i sera Kati i bɛ passeport yira n'o tɛ i tɛ tɛmɛ
Ah, Basabugu on ne sait jamais maa ti Ala bɔfan dɔn ah, mɔgɔ b'a dɔn ni mission dɔ bɛ ci ni diɲɛ donna ou bien eh, directrice bɛ n bila ka taa eh, oh. mission na Canada wa ah, ou bien États-Unis maa tɛ ko cogo dɔn n'o tɛ passeport bɛ ne bolo san tan tanpɔn kelen ma sigi a kan. a bɛ kɛ don dɔ o. a dati ba dɛ. a bɛ kɛ don dɔ.
kunnafoni filɛ nin ye. an ye min zalo ka bɔ inter de bamakɔ kɔnɔ a ka bi bɔli la. an ka taa n'a ye jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako Kafo Jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Ba Jabate Bala cogo bɛ di jɔnni sedu ne bɛ n tigɛ don joona joona a don Nouvel Horizon fasiriba n'o ye mahamani ture ture mahamani ture a ko e kunnafoni dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ ɲama jɔnni sedu min kɛmɛ ka hadamadenw kamanagan mun don ni k'an dabali ban n'o ye polisi teritoriyali ye jɔnni sedu nin ko in a na kɛ wa walima nin ko in a tɛna kɛ wa a ko siga kɔni tɛ min na kuma fɔlen kɔrɔ don yɔrɔ sedu an ka jamana marabagaw fɛ mm. min ye sigikafɔba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ yɔrɔ sedu maa minnu ye marifa ta mm. ni ka mali buruja ni ka banbaanci wale don an ka jamana in kɔnɔ min ye an dɛmɛbaw ye wulikajɔ kɛra san 2013 ni k'a yira k'a fɔ an ka bɛn ko la mm. min ye mugu ni kisɛ o ka bila kɛrɛfɛ mali ye kelen a tɛ buruja mm-hmm. mali tɛ tigɛ ka di maa si ma maa minnu ye marifa ta u ka sabali u ka sigi k'u ka laɲini an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ o laɲini ɲɔgɔn fɛ jean sedu min ye marifa tabaw ye u y'a laɲini min kɔni polisi territoriale ye jean sedu o ka se ka dilan min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko a ka daminɛ n'olu ta ye min ye mali ye a na tila ka lajɛ ji ɲɛma jɔli la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bolo da mali marabolo min na nka min ye olu ka marabolo ye a ka di olu ye u ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen a y'u ka k'o polisiw ye Fasiriba ko a ko ni hakilina min taara san 2013 baara in ibrahim bubakari keyita ale kɔni y'a lajɛ k'a jira k'a fɔ min kɔni ye jamana tilali ko kuma bɛ ka fɔ nin y'a dɔɔni dɔɔni foriforitɔ ye fɛrɛ la jean sedu ne tɛna jɛn n'o ye min ye faransikaw ye IBK weele ka dɛsɛ min ye IBK ye a ye gɔngɔrɔ don a tulo la ni k'a kɛ i n'a fɔ a tulo t'u la min ye san wɔɔrɔ ye u bɛ munumunu salo bolo da u b'a da tulu la k'a da jaba la IBK a ko mali ko bɛ n dusukun na ka se kundama min ma mm. mali tilali a bɛ kɛ ne ibrahim bubakari keyita kɔfɛ n'o tɛ ne ɲɛna tɛ fasiriba ko min ye ibrahim bubakari keyita ale tile banna a bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na pewu pewu pewu e diɲɛ filɛ dɛ buwa b'a bila buwa t'a bila ko an sɔnna ni a banna n'i y'i sigi k'a lajɛ diɲɛ ye fufalaki de wala y'a bɛɛ ban foyi tɛ nin kɔfɛ bilen ala de ye filimu réalisateur ye fo sini jɔn sa filimu banni ah. n'a banbali a bɛ ala de bolo a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sigi jean sedu ah. fasiriba ko n'o ye mahamani ture ye mhm. mahamani ture ko marabaa kura minnu bɛ yen mhm. n'o ye transition ye mhm. jean sedu i b'a ye k'a fɔ hakilina kura tara k'a sababu kɛ sigikafɔ min kɛra n'o de ye polisi territoriale ye jean sedu a ko in a k'a lajɛ wasaden minnu bɛ CNT kɔnɔ ka taa da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ bi laɲini kɔnɔna la maa minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye partenaires ye Jean Sedu olu kɔni y'a jira k'a fɔ tigɛnɔbila min kɛra min ye accord de paix d'Alger ye min kɔni ye seereya min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o y'a jira k'a fɔ accord in kɔnɔ kuma a bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaaw bɛ ka mun de makɔnɔ min ye transition ɲɛmaaw ye u y'a lajɛ joona joona ni ka sɛbɛnfura in labɔ colonel Asimi Goyita a y'a labɔ joona joona ni k'a di députés ma Jean Sedu min ye bulonma cɛdenw ye u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ b'a la Mali ka kelenya ni Mali ka bɛn b'a kɔnɔ. o tuma u k'a wote nka ni mali ka kelenya t'a la ni mali ka hɛrɛ t'a la ale t'u jagoya dɛ a tɛ maa si bolo tuma min ka da kɔ asimi ko tɛ asimi ko tɛ n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ŋaniya jira don sabu olu de bɛ malidenw de tɔgɔ la o tuma n'a bɛ bɛn jamana in ma o tuma u k'a wote n'a tɛ bɛn jamana ma u k'a bila u k'a bila pewu wala mali yɛlɛmana koyi an bɛ an bɛ ɲɔgɔn ye sisan o tuma bamanju tɛna fɔ ko asimi ma k'a sɛbɛn o bamanju yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ CNT la ye wa bamanju ko yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ bɛn e gouvernement falen don ex-rebelle joli la CNT falen don ex-rebelle joli la mali wo jumɛn bɛ yen bi ko marifatala kɔrɔw tɛ yen bi u ka farana u ka farana dɛ jean sedu fasiriba ko n'o ye mahamani ture ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni malidenw ye nin tile fila na an kamana ganna nka min kɔni jamanakuntigi a ko an ka hakili sigi jean sedu u tɛna fɛn kɛ min tɛ malidenw ka nafa ye min tɛ malidenw ka tɔnɔ ye mm. min kɔni ye polisi territorial ye jɔnsedu n'a sigira sen kan ko siga kɔni t'a la mm. fasiriba ka kuma la o kuma ko kɔni ye ka mali kɔni tila mm. a ko mali min ye kolonɛ asimi goyita a n'a ka cɛdenw u bɛ sɔn ka mali tila wa a ko o cɛ tɛ min ye sogɛli kokala mayiga mm-hmm. a n'a ka hakilina ka mali tila tile la k'o cɛ tɛ o kuma mali bɛna tila jɔn de tile la a ko min kɔni ye kuma la fɔ de don mm-hmm. fasiriba ko a ko min kɔni ye ni député min ye ni rebelle kɔrɔw ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ John Sedu u ŋaniya ye fɛn min ye o de ye ka polisi in ka sigi u ka marabolo kɔnɔ u n'u ka marifa minnu bɛ bamanciya la dɛ o marifa kelenw bɛ yɛlɛma k'u k'u ka lakanako ye o tuma don dɔ sa u bɛna jamana in ka tila k'a fɔ k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya u ye dɔrɔgu caman feere k'o wari sɔrɔ o y'a sɔrɔ u fara wari la trafic de personne kɛ u hakili sigira o tuma u bɛna fɔ tuguni ko a tɛna ɲa min kɔ sa ko ka ko sa ko ka azawadi an ka ko ye siɲɛ kelen sa o b'a sɔrɔ kolonɛli sadio kɛlen bɛ ka migi 29 ani hmm. rafal ni mirage caman san ka bila hmm. senu base la hmm. u k'a kɔrɔbɔ yayi da sen bɛ jiri ma eh, u k'a kɔrɔbɔ a ah, tilew tɛ kelen ye eh. musa tarawele tile migi min tun bɛ mali bolo a tɛ kun maa la k'i bɛ tulonkɛ kɛ mali la migi 21 eh, subahanallahi don tɛ wele donna musa tile la migi 21 de don tɛ wele donna mais o ninnu kɛlen bɛ ka migi 29 de bi sira la ka na han ala k'o kɛ ala k'o kɛ dɔ k'a kɔrɔbɔ jɔnsedu mamani ture ko a ko min ye ni polisi territorial ye jɔnsedu n'i ye jateminɛ kɛ meri caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yen ka ban ko ye olu b'a minɛ cogo jumɛn de bolo jɔnsedu min kɔni bamakɔ meriba a bɛ yen ka taa bila an ka duguba caman na a ko u bɛ ka baara minnu kɛ min ye meri ka hakilinaw don min kɔni olu ka ŋaniya kura ye jean sedu ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la malidenw ye o tuma ko jamana tilali fɛɛrɛ de don mali kɔnɔ yan min ye mali gouvernement ko bi an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ wa CNTw tɛ sɔn dɛ CNT cɛbaw anw y'an ka gendarmerie sɔrɔ non anw mi polisi territoriale in ta dɛ aw b'a ta il y a une gendarmerie maintenant à Falajɛ commune de Njiba tout près de Basabugu je t'informe éléments bɛ yen éléments bɛ yen mais n ko décision yɛrɛ de bɔra les nouvelles gendarmeries créées la ah. an b'a la CB kura tɔgɔ ayi CB ma sigi fɔlɔ dɛ so bɛ ka jɔ de so so oh. jɔli o de o de o de bɛ ka kɛ plan bɛ ka kɛ entrepreneur fɛ oh, ayiwa dɔɔni dɔɔni don o tuma ala k'a ko kuncɛ hɛrɛ la amina bamaciya min bɛ yen u k'a bɛɛ minɛ ka bɔ yen k'a bɛɛ furan an bɛna an sigi don dɔ ka ka nin da ntalen la awɔ ko mali tun envahilen don bamanciw fɛ bi ala barika la kolonɛli asimi goyita ni sukɛli kokala mayika u ye mali furan k'a jɛ pas ala k'o don jira an na pas nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ mamani ture ale ka sɛbɛnni an bɛna an denw tɔgɔ da asimi na ha ni sukɛli la nka défaut ye min ye o ma daminɛ ka ban de défaut ye min ye asimi tɔgɔma min bɛ jamana in kɔnɔ bi kunsigi b'o ban ee u k'u k'a sumaya sa asimi ma dege wari bɔ la fɔlɔ wari de tɛ sɔrɔ a tigɛ jalen don

I tɛgɛ don ne bɛ n tɛgɛ don kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Indépendant fasiriba n'o ye musa bilali sidibe n y'a ka sɛbɛn ye mu musa ko a ko di kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ buna hadamaden fɔ kɔ f'i dabɔ ka kuma na a ko fɛn min ye sigi min n'a taara kɛ banbanci kɔrɔ minnu ni dabɔ ka kuma na u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a fasa ɲana nka fɛn min ye mali ye a tora an da la kolonɛli asimi goyita a ye yamaruya di minisiri min ma k'a fɔ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa, o ye colonel major Ismail Wague ye. O don. Sɛbɛnnikɛla ko, ko di? A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Itali jamana, o de y'a laɲini banbanci minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ, CMA, o tɛ MAA ani MNLA ye, ani HCUA, jɛkulu wɛrɛw bɛ yen, u nana ka n'o sigi, u ko min ma cadre stratégique permanent, CSP, sɛbɛnnikɛla ko, o jɛkulu in kɔni sigira Mali yɛrɛ a gouvernement u ma bɔ a sigili kalama. Itali ko tuma ale b'a ɲini mali fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ o jɛkulu bɛ se ka dɛmɛ cogo min min bɛ se k'a to kɛlɛ ka ban pewu bɛn ka na ani fɛn min kɔni ye ɲɛta ni yiriwa o ka don jamana kɔrɔnyanfan fɛ kolonɛli majɔ isimayɛli wage ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na aw bɛ ka jamana jumɛn denw dɛmɛ ɔhɔn a y'a fɔ an ye aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ jamana jumɛn denw don fɛn min ye italikaw ye u ko fɛn min ye malidenw don o tuma ni malidenw don ne de ye mali ka reperezanta ye asimi goyita ye ne de bila yan ni cɛ o cɛ ye den ye n'i ye sɛbɛn tɛgɛ nɔ bila mali tɔgɔ la ah. n bɛ tasuma da i la ali ajo ah. ajo bɛ colonel d'aviation ajo ee wage ɛ ah, eh, c'est un aviateur hmm? n'a donna MI kɔnɔ a bɛ tasuma wuli sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔ fɛn min kɔni ye banbanciw ye hmm. olu kɔni y'a jira k'a fɔ ee colonel ismaɛl wage a t'a fɛ anw k'an ta sɔrɔ hmm. a bɛ ka maliden dɔw fisaya ni dɔw ye anw b'an ka ko kɛ bi an b'a kɛ sini ismaɛl wage ko italikaw ma n'aw ye den ye a y'a tɛgɛ nɔ bila n bɛ min da aw kan aw bɛ n'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko fɛn min ye itali jamana ye u siranna anbasadɛri bi taa u bɛ segin fɛn min kɔni ye kɔrɔfɔ ye u nana tata ta ka da ɲɔgɔn kan fɛn min ye kangari gɛlɛn ye mm. sogɛli y'o gosi n ka minisiri ah. isimayɛli wage ye min fɔ n'aw ma tugu o kɔ ah. aw ni ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'aw ma tugu o kɔ fɛn min ye kolonɛli asimi goyita ye n'a ye nin mɛn n'a dlo a tulo fɛnɛna nin na a ye min kɛ faransi ambasadɛri la a b'o k'aw la tasuma tigɛ o la a b'aw fɛnɛ gɛn awɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma fɔlen a fɛn min kɔni ye italikaw ye u siranna u labanna ka taa fɔ banbanci ninnu ye layi nin ko in ɲɛ ye min ye gouvernement sen tɛ nin ko in na o tuma an k'aw ka jɛkulu in ci ni gouvernement sen donna a la waati min anw bɛ nafoloba de ta ka d'aw ma min bɛ se k'a to aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye u nan'o kɛ fɛn min ye kolonɛli Ismaël Wage ni ka ci bila a ma i ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin jɛkulu in n'a bi sigi Mali yɛrɛ o gouvernement de b'a ɲɛmaaya ta kelen maa minnu bɛ don a la bɛɛ lajɛlen de bɛ don a la minnu ye sema ye minnu tɛ sema ye hali donso minnu bɛ yen n'olu bɛ mugu ci bɛɛ bɛ don a la ɛ nafolo ditɔ tɛ wa. Oh. bɛɛ bɛ don a la wariko de b'a la wariko de b'a la a filɛ dɛ bɛɛ bɛ don a la o ye kelen ye hmm. n'a bɛ sigi a bɛ jɛkulu kɔrɔlen bɛ ci k'a dakolonci k'a filenkolonci mali yɛrɛ de b'a sigi wa hmm. kuma o kuma bɛ yen n'o ye sécurité ko ye défense nafoloko diplomasi ani ɲɛtaa ko o bɛɛ lajɛlen mali gouvernement de b'o décider ni mali gouvernement sago tɛ jɛkulu o jɛkulu la o tɛ sigi mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko ONG in a tɔgɔ de ye arapasis arapasis u nana ye o de ye taabolo ɲuman ye o tuma u nana segin ka na asimi goyita ma ani sogɛli ma fɛn min ye isimayɛli wage ye a ye yamaruya di o tuma fɛn min kɔni ye avion ye n bɛ se k'a ta nin k'a kan an bɛ taa bɛnkan in tigɛ ka bila dɔnnikɛla ko fɛn min ye isimayɛli wage ye a taara itali u taalen itali ko sɛbɛnfura bɛ min u nana sɛbɛnfura d'a kɔrɔ u y'a kalan ka taa k'a kalan ka segin ah. fɛn o fɛn min ka di mali ye ah. n'o b'a la ah. a ko nin ka ɲi fɛn o fɛn min b'a la n'o man di mali ye a ye bic rouge kɛ k'o nkaani a ye segin nin yɔrɔ in kan a k'a sɛbɛn ka ɲɛ a k'a kɛ n kɔnɔ ye n'o tɛ n t'a signer dɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan nana kɛ min ye jɛkulu kɔrɔlen min bɛ o bi ci fɛn min kɔni ye mali gouvernement ye mm. o bi jɛkulu kura sigi o tuma italienw bi sɔrɔ ka nafolo di mali gouvernement ma a bi sɔrɔ k'a kɛ ka banbaanciw dɛmɛ marifa bi bila sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko ko in kɔni tɛmɛna nin cogo in na fɛn min ye isimayɛli wage mm. dɔgɔkun furancɛ in na a yɛrɛ ye kunnafonidi baro kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko an bɛ don min i ko bi fɛn min ye banbaanciw ye u yɛrɛ diminen ko k'olu tɛ ismaili wage reconnu tuguni k'u t'a fɛ a ka kɛ minisiri ye k'u b'a gɛn ka bɔ yen asimi ko fa b'aw la aw de y'a bila yen wa aw de y'a bila yen aw de ye wage bila yen n'a y'a bila a b'o fɔ an ye wage c'est un bon militaire cadre intègre a b'o fɔ an ye aw b'a baw la ni wage kɛra aw sago ye o kɔrɔ de a ye mali janfa kunu ni bi tɛ kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye banbaanci kɔrɔw ye ah. aw nana dɔn k'a fɔ kunu ni bi tɛ kelen ye fiɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye mali bi fɛn o fɛn kɔ ah. u y'o tɛgɛnɔ bila min da ka d'u la bi ah. o de u ka taa mugu ni kisɛ bɛɛ lajɛlen bila ka sigi ka kolonɛli isimayɛli wage kɔnɔ ni wage y'u wele ɲɔgɔn fɛn o fɛn na u kana tɛgɛnɔ bila ani jɛkulu ka sigi mm. o tuma fɛn min ye ni jɛkulu min n'a bɛna baara kɛ a bi kɔlɔsi mali fɛ mali de b'a sigi a Nafolo bɛ bɔ Mali wagande de kɔnɔ, ɔhɔ, fɛn min ye Italikaw ye n'u bɛ wari di u bɛ tɛmɛ Mali de fɛ, haali, ni ko o ko fana yera Italikaw fɛ, an, dibi dibi la, un, dogo la ka ɲɛsin maa ninnu ma, aha, ni Mali bɔra o kalama, an, o don fɛn min ye Itali ye an b'u gɛn ka bɔ yen, han, fɛn min ye Itali anbasadɛri fana ye min kɛra Faransi la, an, o ɲɔgɔnna bɛ k'a la, haali, kunnafoni filɛ nin ye, naamu, an ye min salo ka bɔ Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Soir de Bamako, Bamako wula, Georges Odul Laya Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye, Laya ko di? Laya ko, ɔhɔ. a ko an ka taa bolodiɲɔgɔnma tɔn kɔnɔ mun bɛ n'o ye urd Georges min ye kunkan kura dɔ mɛnna dɛ mm. fasiriba ko min ye a bila n t'a bila Georges n'a kalaman dar'i tɛgɛ i b'a bila a ko min ye urd ye ɛ ko tɔn kɔni a bɛna ci ee a bɛna ci subahanalayi ee dajugu bɔ ko la sa fasiriba ko urd bɛ ci cogo jumɛn na c'est le parti de la bolodiɲɔgɔnma parti de don o bɛ ci cogo di wa bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ ayi bolo tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kunun nka bi bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ faamuyalibaliya de don sa u bɛna bɛn yɔrɔ sedu i tulo majɔ min ye laya jara badabada laya jara a ko min ye urd ye i b'a fɔ ko groupe fila min ye clan gɔɲɔ kulubali yɔrɔ sedu ni ka taa bila clan professeur salifu sanɔgɔ saliku fasiriba ko a ko samasamani a barika bonyara fo ka damatɛmɛ dɔgɔ ni kɔrɔ don min ye parti ye John Sedu u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko n'i ye nin ko in mɔmɔ k'a lajɛ maa kura min donna tɔn kɔnɔ e k'o de ma kɛ sababu ye ni ka na ni bɛnbaliya ye dɛ John Sedu min kɔni ye Sumayila Sise ɛ ko n'a tun bɛ balo la bi nin tun tɛ kɛ tɔn kɔnɔ koyi Fasiriba ko a ko min ye janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ ye min ye Gɔɲɔ Kulubali Guwaɲɔn. Ale n'a jɛɲɔɔn u taara biro kura min sigi. Bɔrɔ Guwaɲɔn. Jɔn Sedu, i b'a ye k'a fɔ o biro kura sigi. Ɔhɔ. O de nana ni gɛlɛya belebeleba ye. Haa. Sabu min ye URD sanyɛlɛma foli min bɛ taa ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ. K'a ka ŋaniya bolodalenw fɔ. Min y'o senfɛ. Ɔhɔ. Professeur Salifu Sanogo y'a jira k'a fɔ. Min kɔni ye URD ye k'u bɛna wulikajɔ kɛ. Haa. Maa minnu kɔni y'u fara ka b'u la. Nka. Ni ka taa biro sigi. Ɔhɔ. Jɔn Sedu k'o tɛ URD tɔndenw ye koyi. Haa. O tɛ URD ka hakilina ye. Ɔhɔ. Wa ko URD ka tɔndenw yɛrɛ-yɛrɛ. U ka biro politiki yɛrɛ-yɛrɛ. K'u bɛna sariya dɔ ta. ee u bɛna sariya ta yɔrɔ sedu a y'a fɔ a y'a kɛ hmm. o sariya in a taara ka ban hmm, hmm. min kɔni ye professeur saliku sanɔgɔ ye a n'a jɛɲɔgɔnw yɔrɔ sedu u ye maa tan ni kelen de gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ fasiriba ko maa tan ni kelen maa tan ni kelen k'u sisipan wa k'u gɛn u da n'u sen bɔra urd ko la ee k'u gɛn penten kelenw ee ja ye min fɔ a kɛmɛ kɛlɛ koyi k'a fɔ de tuguni a ye na an ka yafa an ka bɛn an ko la ɛ ko kuma t'a la dɛ nin y'aw gɛnnen de ye tɔn ka ca ko a ye taa yɔrɔ wɛrɛ fasiriba ko yɔrɔ sedu i tulo kɛrɛbɔsigi maa minnu gɛnna maa fɔlɔ kelen mamadu igɔri jara a gɛnna dɛ a gɛnna pewu aw ye bɛɛ kɛ kɛ jɔn sedu min tugunu o de ye yelimanikaw ka depite mamadu awa gasama u y'a gɛn k'a tɔgɔ ni a da kana mɛn URD ko la nin y'a bannen ye fo sini jɔn kɛnɛ. E y'a kalan ka ɲɛ fasiriba ko suspendi wa arajiye eh, an ma s'o ma fɔlɔ exclu minnu arajiyera définitif an b'olu de tɔgɔ la minnu sisipanna an bɛ tila ka n'o la fasiriba ko yɔrɔ sedu mamadu awa gasama kɔfɛ min ye amadu sise u k'a ma ko eh, jajiri jajiri cinquième vice président u y'a gɛn saba docteur eh, bɛfɔn sise u y'a gɛn madamu kulubali kajatu samake u y'a gɛn

modibo kamara jɔn sedu u y'a gɛn mohamɛd uld fal u y'a gɛn bakari fɔnba eh, u y'a gɛn eh, abu zayed usman u y'a gɛn pewu maa minnu gɛnna o tɔgɔ filɛ eh, maa tan ni fila bɛɛ u tɔgɔ kana ye urd ko la o tuma k'u ka taa fan wɛrɛ fɛ a gɛlɛyara ko ninnu ka ko bannen URD ko la jaridu fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye kalo in tile mugan ni duuru ye URD ɲɛmɔgɔw bɛna sigikafɔ wɛrɛ kɛ yɔrɔdu min kɔni ye maa damadɔ bɛ yen o tuma olu kɔni dulonnen bɛ olu suspenlen don yɔrɔdu sigikafɔ bɛna kɛ kalo tile mugan ni duuru o tuma n'olu ka suspension bɛ wuli walima n'olu fana bɛ gɛn ka fara maa tɔw kan o tuma i tulo kɛrɛbɔ sigi olu fana tɔgɔ la o maa minnu bɛ yen o ye basi kulubali basi kelen abudurahamani jara fila abudurahamani o don dɛ ɛ dara mamadu B tarawele saba denba fane naani hamɛdi seku ture duuru
abasi jalo wɔɔrɔ musa sisoko wolowula sɛki labasa ayidara seegin
a banna dɛ a nɔgɔyara n'o tɛ u na bɛɛ gɛnna dɛ ninnu de suspenlen don ee u k'a jɛ u suspenlen don kalo wɔɔrɔ u da tɛ URD ko la u ka bɛn wa u tɛ se siège la u ka bɛn ni kalo wɔɔrɔ in dafara n'u kan ka segin ka na walima n'u kan ka gɛn ka fara maa tɔw kan aa m'a f'i ye n ye nin kuma in mɛn don min na a ma diya n ye bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi fasiriba ko a ko URD kɔni a fanga dɔgɔyara nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye bureau politique national ye min ɲɛmaa bɛ professeur saliku sanɔgɔ bolo u y'a jira k'a fɔ nin kɔni tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la o tuma olu dalen b'a la u tigɛlen b'a kan fanga min bɛ URD la kologirinya min bɛ URD la URD sonsonnen don jamana in kɔnɔ cogo min na o tuma k'ali ni maa wɛrɛ gɛnna min tɛ nin ye k'a tɛ foyi bɔ URD ka ɲɛtaga la kunnafoni filɛ mhm. an ye min bɔ soir de bamako laya jara ale ka sɛbɛnni don ala ka jisuma k'a fura ye yarabi
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn e flecha tire flèche jusqu'à dans bamako mun kɛra e flecha kɛ u m'u ka tombola belebele k'u ma sɔn sɛbɛnnikɛla ko ko di sotelima malitel hmm. ani orange mali o don fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen hmm. u ko min ma réseau malien des consommateurs de télécommunication hmm. REMACOTEM olu de y'a laɲini jamana sariyatigiw fɛ u ka nin cakɛda fila ɲangi u ɲangina fɛn min ye cour suprême yɛrɛ de fɛ koyi sabula fɛn min ye cour d'appel hmm. a ye olu ale de y'u ɲangi ah. cour d'appel ye nin société fila ɲangi sotelima malitel ani orange mali ah. k'a fɔ fɛn min ye u kelen kelen fɛn min ye malitel ye ah. sefa wari miliyari bi duuru ani wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ duuru ni bi naani ni seegin k'u k'o sara consommateurw ye eh. orange sefa wari miliyari kɛmɛ mm. ani miliyari tan ni duuru ani miliyɔn kɛmɛ saba ni bi seegin kɔ k'u k'o sara a fila a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari kɛmɛ ani mm. bi wolonwula na kabako cent soixante-dix milliards de francs CFA sɛbɛnnikɛla ko ko di a ko fɛn min ye société fila in ye mm. o condamnéna tuguni k'a fɔ dommage intérêt miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ duuru k'u k'o fɛnɛ sara consommateur ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ah. a bi t'i jɔ miliyari kɛmɛ ani miliyari bi wolonwula n'a kunkanfɛn a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye baarakɛlaw ye n'o ye sɛndikaw ye u y'a jira k'a fɔ nin sariya kisɛ in ah. nin kiiri min tigɛra mm. n'i ye nin waleya orange kan dɔrɔn ah. cakɛda yɛrɛ de bi bin o tuma olu baarakɛlaw bɛ taa chômage la Dawuda Tarawele ale ye fɛn min ye sɛndikaw ka porte-parole ye a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ hmm. fɛn min ye sariyakisɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications olu ka hakilina olu ye hakilina ni danganiya minnu bɔ ka bin sariyatigiw tun ka kan k'o jateminɛ ni ka baara kɛ n'o ye k'o ma kɔlɔsi hmm. o kɔlɔsili baliya hmm. o de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o don fili la o tuma olu bɛ min laɲini jamana faamaw fɛ fɛn min ye nin sariyakisɛ in ye u ka segin a kɔ dɛ sariya in kɔni a tɛ se ka appliquer n'a appliquera k'a fɔ orange ah. ani Sotelma Malitel ka nin sara ah. maa caman bɛ olu olu ka baara bi forokoni bɛ taa dugu sara la olu bɛ min ɲini ah.
o de ye k'a fɔ ko in ka ɲɛɲini ni hakilisigi ye sabula n'i m'a ɲɛɲini ni hakilisigi ye hmm. a bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ yen n'o ye denbayatigi caman ye olu bɛ taa chômage la an bɛ ala deli o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min saalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Yɔni Sedu ne bɛ n tigɛ don la preuve mhm. Fasiriba n'o ye Umaru Konate hmm. Yɔni Sedu an ka taa masigi min ye entreprise Yusufu Ayidara Yɔni Sedu a ye a deliko la ma min ye ɲumanya baara ye Fasiriba ko n'i ye Joyila région lajɛ Yɔni Sedu min ye Joyila ka den n'o ye masigika ye kɛrɛnkɛrɛnya la entreprise Yusufu Ayidara Yɔni Sedu i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ hinɛ ni makari min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka tila ka taa bila dugu o dilanni yɛrɛ la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn caman kan i n'a fɔ sojɔ i n'a fɔ siraba dilan Yɔni Sedu min ye dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ ye k'o ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o min kɛra kuncili t'o ban Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ fana la Yɔni Sedu a bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ yen min ye k'o tila tila ani balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔrɔ masurun ye mun ye min ye masigi komini i b'a ye k'a fɔ a ye ladiyali ta waati labanw na ni ka dɔw sɛgɛrɛ k'a daminɛ min ye Nanjila ka taa bila sanso Yɔni Sedu a ye dɛmɛ ta ni k'olu sɛgɛrɛ Fasiriba ko a bɛ kɔfilɛ o kɔfilɛ kɛ a bɛ jateminɛ kɛ sigidalamɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na Yɔni Sedu a bɛ wulikajɔ kɛ ni k'a ɲɛsin o ma Fasiriba ko a ka dɛmɛ tɛmɛnenw la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sɛfawari miliyɔn mugan ani duuru ye Yɔni Sedu a y'o ta k'o don sira dɔ la kilomɛtiri bi naani bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ Masigi ni ka taa bila Ngolobugu la. Fasiriba ko miliyɔn mugan ni duuru maa kelen k'o bɔ a jufa kɔnɔ ni k'o don faso kunkanko la a ko o ye fasoden ɲumanya baara ye Fasiriba ko o dɔrɔn tɛ min ye wulikajɔ ye k'a don kɛnɛya siraw fɛ a k'o fana dagosi ka bon kosɛbɛ min ye denmisɛnninakaw ye Yɔni Sedu u nikanfɛn min kɔni ntolaci yɔrɔ ni ka tila ka taa bila appareil de sonorisation na Yɔni Sedu a y'i wasa don o la ni k'o di denmisɛnw ma k'a daminɛ masigi ni ka taa bila fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw la Fasiriba ko cɛkɔrɔbaw musow ka taa bila denmisɛnw la bɛɛ lajɛlen damata bɛ ka sɔrɔ a ka ɲumanya kɔnɔna la parce que b'a ko a ko a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ min ye sɛfa wari miliyɔn saba ani waa bi kɔnɔntɔn ani ɲari ɲari yarisodu a y'o ta ni k'o don minɛnw na k'o di masigi ale CSCOM ma n'o ye matila mugan yɔrɔsodi o kuntala bɛ t'i jɔ waa kɛmɛ ani ɲari ɲari la parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye wulikajɔ ye a y'o ta ni ka denmisɛnninkaw sɛgɛrɛ appareil de sonorisation o bɛ t'i jɔ miliyɔn kelen bɔɲɔgɔnko la min ye tiribini ye k'o fara o kan a ko nancila yɔrɔsodi a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin yen kɛnɛyaso fana ma matila tan bɔɲɔgɔnko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen bɔ min ye bana banna nantu a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin yen kɛnɛyaso ma o fana bɛ t'i jɔ matila tan na Parce que b'a ko a ko min ye sanso kɛnɛyasoba ye yɔnnidu a ye matila caman ta ni k'a d'olu fana ma a ko n'o bɛ t'i jɔ matila mugan bɔɲɔgɔnko la a ko a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina b'a kɔnɔna la yɔndu min kɔni wulikajɔ ye a entreprise yusufu ayidara ale kɔni y'a jira k'a fɔ a digira fɛn min na min ye cɛkɔrɔba ye hakilina min d'a ma n'o ye ɲumanya ye n'o ye hinɛ ye n'a ye dɔrɔnmɛ fila sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la a k'a tila a n'a balimaw cɛ o de tun b'a kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi parce que b'a ko Yanusri bolodɔngɔni kelen tɛ bɛlɛ ta yusufu ayidara fana kɛlen bɛ ka wakili ta ka da maa min kan n'o de kɔni y'a jigi belebeleba ye n'o de bɛ wulikajɔ kɛ o de don n'o de bɛ wulikajɔ boloda yansu o de tɔgɔ ko dirisa kulubali u k'a ma ko nura nura yansu ale de bɛ wuli su fara tile kan min ye nin wulikajɔ baara ɲumanyaw kɔnɔna na ale de ale de b'a bɛɛ lajɛlen boliboli kɛ parce que b'a ko mm. a ko min ye bɛn ni kelenya mun bɛ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. aa a ko ko masigikaw b'u jaabi dɛ mm. baɲumankɛ don joyila région kɔnɔ aa maa caman bɛ ka ɲɛbɔ yen fɛ ah, ko ye baɲumankɛ don ala ni entreprise yusufu ayidara fɛ muso in ɲɔgɔnna tɛ wa ɛɛ eh, eh, kayikayiza fatumata ɲan fatumata ɲan dit batuli mm. Fatumata batuli ɲan ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ koyi ee muso in ka ɲi dɛ ala k'u caya ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ dɛ Fatumata ɲan a bolo labilalen don ee a ka teli a sara b'a la a dawula b'a la a ɲumanya b'a la a se b'a la a dɔnniya b'a la a bɔkolo b'a la a danbe b'a la kuma foyi t'o kɔfɛ bilen wa Fatumata ɲani ka teli cogo min na dɛ a ka teli Yusufu Hayidara fana ka teli Fatumata ɲani

i bolo don yusufu mon oncle ayidara ba jabate ne min tɛgɛ don a don sɛbɛn ye an ko min b'a la sirɛni o don basiriba n'o ye basiri ayidara ye ndiɲa ka sɛbɛn ye basiri ko de ye mayɛlɛ sise ta ɲɔgɔnna don saya de ka kunna fɛn min ye gawusu kalilu berete kɔlɔki kɔlɔ lalabi ko a tiɲɛ tabaw karilen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ wulilen bɛ ka jɔ
kelen awɔ subahanalayi ee subahanallahi wa jabate n bɛ min f'i ye Ah. n'i ye tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ ye Ah. fugari de cayara maa o maa bɛ wulikajɔ kɛ ka duloki bɔ k'a da Ɔhɔ. ɛ, fa tiɲɛ kɛlɛ Ah, ah. ba tiɲɛ kɛlɛ kɔrɔkɛ tiɲɛ kɛlɛ Fugari, fugari. fugari kolokololen don fugari a tɛ fɛ ka dɔ kɛ barikaba don pewu
sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko bɛn tile tɛ ayi gawusu kalilu bɛrite a tiɲɛtabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafonidi ye conférence de presse yɛrɛ de kɛra koyi fɛn o fɛn kɔni mana taa bila kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ fɛrɛba kan o kɔni o y'o kɛlen suguba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye lalabi lalabi a masurunama dɔ bɛ yen n'o ye ali bubakari ayidara ye ale yɛrɛ de ye kunnafonidi in kɛ sibiridon feburuye kalo tile duuru san 2022 sɛbɛnnikɛla ko gawusu kalilu bɛrite ala ka hinɛ Ami. fɛn min kɔni ye nin dɔnnitigi ni jiritigi ye Ah. banaba kun don ala kɔni y'i wasa don a la Kɛra. gawusu kalilu bɛrite a fatuli ka se sisan ma Aha. fɛn min kɔni ye a tiɲɛtabaw ye Ah. u ma se ka bɛn fiyewu Ah. ali bubakari ayidara ka fɔ la Mm. fɛn min kɔni ye lalabi ye Aha. a ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye lalabi muhamɛd Ah. abu Ah. ani fuseni Aha. olu de ko olu de bɛ lalabi tiɲɛ ta Awɔ. fɛn min ye kalanbulon ye olu de ta don Aha. sabula karamɔgɔ san'a ka somasegin Ah. ko a ye jɔyɔrɔ ni barika a y'o bɛɛ lajɛlen d'olu ma ni ka baara latɛmɛ olu ma sɛbɛnnikɛla ko fan dɔ in fɛ fɛn min ye lalabi a baden kɔrɔkɛ dɔ bɛ a ni min ye sin kelen min dɛ ko kasim kasim kalilu berete lalabi hmm. kasim lalabi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ni fɛn min ye kalanden minnu bɛ ani lalabi minnu bɛ yen n'olu y'a denw ye olu de bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye lalabi ah. a baden dɔgɔnin yɛrɛ de ye o fana ye koyi samasamali de bɛ nin fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ah. bɛɛ lajɛlen b'u ta fɔ ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye abu ani fɛn min ye mohamɛdi olu masurunabaw ni fuseni n'olu ye lalabi dɔgɔkɛ ye kasimu n'olu y'o jalaki kasimu fana b'olu jalaki u nana ko in sama u ni ɲɔgɔn cɛ f'a yɛrɛ nana kuma nan'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla na videomanw n'o ye dɔ minɛ ka dɔ fɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen nan'u da don ko in na ni ka kuma in da ni k'a sandalama hali gindo minnu bɛ sokɔnɔna na ani kumamisɛn minnu bɛ yen da donna nin bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ nana kɛ kɛnɛma kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi sidiki bɛrite kasim tɛ dɛ sidiki bɛrite sidiki bɛrite ale de kɔni o nana ka n'i da don nin kuma in bɛɛ lajɛlen la an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye min bɛ ɲini o de ye bɛn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn nana bɛn o de ka ɲi kosɛbɛ dɔnni ko la ani ko ko la badenmaw ni sinjimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn na u bɛ koba de dilan